Nin waati na foli an b'a ɲɛsin aw bɛɛ ma aw kɛra diɲɛ fan fan fɛ an b'a fɔ aw ka dan ka se Sika Info ale ka kibarudikulu o sanfɛ k'a bɛn juma ma zuwɛnkalo tile tan ani wolowula san ba fila ani mugan ani fila laseli bɛna k'a balimakɛ ni aw denkɛ sulemani berete depi sikaso kenedugu faba o la an ka bi walawali o bɛna ka na sinsin mali sɔrɔsiw bɛ ka ta wuli terisiw la mali ani nizɛri dancɛ la terisi ninnu hawujalen bɛ u ja tigɛlen bɛ u t'a dɔn u bɛ taa taa yɔrɔ min na tuguni ka bɔ o la serima ale kungo kɔnɔna o la an ka sɔrɔsiw bɛ ka fa don terisiw la an ka walawali bɛna sinsin o de kan a bɛ se ka faamuyali sɔrɔ nin ko kunkanko o la cogoya min na an b'an ka video aimer ka partager ni k'a fɔ baara kɛcogo ka di aw ye an bɛ aw fo dan tɛ foli min na aw k'a dɔn k'a fɔ nin waati laban ninnu na mali ni nizɛri dancɛ kun kalayala kosɛbɛ kosɛbɛ terorisi banbaanci wale kɛba ninnu olu ka damatɛmɛwalew o la sabula anw ka sɔrɔsiw ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka u gɛn ka bɔ anw ka jamana dugu camanba o kɔnɔ o la u kun farala ɲɔgɔn kan ka u kunsin nizɛri jamana o de ma nka anw ka sɔrɔsiw ye da sɔgɔ o ɲɛ u taara sɔrɔ tɛmɛsira fosi tɛ yen ka don nizɛri jamana kɔnɔ u y'u yɛrɛ bila u ka kɛlɛkɛminɛn bɛɛ lajɛlen ye o la ka damatɛmɛwale ani balikawuliw ka u labɛn ka ɲɛsin anw ka jamana kɔnɔna o ma min b'a to u bɛ se ka u yɛrɛ ɲini ka u kisi cogoya min na nka anw ka sɔrɔsiw olu ye u ka kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnnen camanba ka u wuli sanfɛ kɛlɛkɛcɛw o la ka u ɲɛsin nin maa kofɔlenw u ma o la a kɔni kɛra tasumaba de ye terisiw u bolo sabula mali sɔrɔsiw ni ye terisi ninnu sɛbɛkɔrɔ kɛlɛ i bɛ kɛlɛ min dɔn mugujugu bɛ jigin u kan cogoya min na duguma kɛlɛkɛcɛw olu bɛ karaw kɛ u la o kɛcogo kelen ye o de la Terisu ninnu ka bolo kɔnɔfɛn camanba anw ka sɔrɔsiw ye o bɔsi o la nka terisu ninnu n'a ma ɲɛ k'a fɔ taayɔrɔ fosi tɛ u bolo u siranna u ja tigɛla u hawujala u kɔni ye marifakisɛ ci ani bɔnbu jugu ci ka o de daminɛ ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen maaw u ma u mana se yɔrɔ o yɔrɔ la u bɛ cɛnni dɔ boloda o yɔrɔ la u bɛ kisɛ jugu u bɛ o ci dugudenw na u bɛ mɔgɔw ka baganw u bɛ kisɛ ci o la sabula u bɛ ka u yɛrɛ ɲini u ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ min b'a to mali sɔrɔsiw bɛ se ka siran olu ɲɛ olu ni bɛ se ka kisi cogo min na nka i b'a ye k'a fɔ waati min na duguma kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ka ta wuli terisiw o la ka terisiw ka o ni degun ka o ni siri ka da o kunna terisiw mana sira o sira ta ko u b'u yɛrɛ ɲini o sira fɛ u b'a sɔrɔ sanfɛ kɛlɛkɛcɛw olu bɛ ka u jate minɛ olu fana bɛ tugu u kɔ ni ka marifakisɛ ka a sanjikisɛ suru o kan terisu ninnu kɔni hawujala ka u ja tigɛ sabula taasira tɛ yen dugutu fosi tɛ u bolo nin yɔrɔ kofɔlen ye o la tuguni min ye zenerali ɛlaji gamu ale ka wulikajɔ bonyana a ko la kosɛbɛ kosɛbɛ sabula min ye mali ani nizɛri dancɛ ye ale bɛ a dugu dugutu bɛɛ lajɛlen dɔn a bɛ a nasira bɛɛ lajɛlen dɔn Sira o sira bɛ bɔ Niger ka don anw ka jamana kɔnɔ ani sira o sira bɛ bɔ Mali jamana kɔnɔ ka don Niger El Hadji Gamou ale bɛ a bɛɛ lajɛlen ye o dɔn ale kɔni ye o faamuya ka o de bila baara la ni ka terrorists ka fa wuli u la ka taasira bɛɛ lajɛlen tunun u la u nana sira o sira fɛ Mali sɔrɔdasiw ye u koron a bɛɛ lajɛlen ye o la ka tɛmɛ o kan min ye Serma ale ye kungo jugu belebeleba ye anw ka jamana kɔnɔ a bɛ san tan bɔ terisiw de bɛ a kɔnɔ mali sɔrɔsiw o sen ma se ka bin a kɔnɔ tile kelen min ye an dɛmɛbaa jamana min tun bɛ yan ni o ye faransi ni a dunɲɔgɔn jamanaw ye olu fana ma se ka jalagɛlɛya sɔrɔ tile kelen ka taa nin kungo kɔnɔna o la o la terisiw jaa u ka kɛlɛkɛminɛ caman kun dogolen bɛ o yɔrɔ kofɔlen o la u tun bɛ mɔgɔw muso minnu daraki o la o caman tun b'u bolo nin yɔrɔ kofɔlen o la misi caman ani ba caman ka taa se sagaw olu kuluba de tun b'u bolo nin yɔrɔ ninnu na anw ka sɔrɔsiw kɔni ye wulikajɔ belebeleba min boloda ni ka taa Serma kungo kɔnɔna o la a kɛra tiɲɛniba de ye terisiw ma sabula o dogotu belebele de don wa u ka jigiya fɛn camanba o tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o de la wa terisiw ka ɲɛmɔgɔ camanba olu fana ka so o tun bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o de la A terroristes ka kɛlɛkɛminɛ caman ba u ka balikawuli bɛ kɛ ni minnu ye, u kɔni caman kun dogolen bɛ nin yɔrɔ kofɔlen o de la, nka anw ka sɔrɔdasiw ma a si to u bolo. Mali sɔrɔdasiw ka wulikajɔ ni u ka cɛsiri kɛra sabu ye ni ka Serma kan ka a ci ka yɛrɛkɛ, nka a jira k'a fɔ Serma kan kɔni terroristes fangaba de tun bɛ o la a yɔrɔ o la. Serma kan cili kɛra jigitigɛba de ye terroristes ma. sabula o dogotu belebeleba o don min ye diɲɛ kɛlɛkɛminɛ laban min tun bɛ terrorisiw bolo a camanba tun dogolen bɛ o yɔrɔ o de la wa terrorisiw ka tɔnsigi camanba a tun bɛ kɛ nin yɔrɔ ninnu de la ani u tun ye binkannikɛwale kɛ dugu min na n'u ye fɛn min sɔrɔ o dugu kɔnɔ u bɛ na o dogo nin kungo jugu o de kɔnɔ wa u bɛ taa mɔgɔw ka denw minɛ ni ka na o dogo nin kungo jugu de kɔnɔ k'u bɛ ka terrorisiya kalan kɛ u kunna nka anw ka sɔrɔsiw kɔni surula u kan tile kelen ni ka nin kungo kɔnɔna ka a ci ka yɛrɛkɛ wa halisa mali sɔrɔsiw bɛ ka munumunu salo kɛ nin kungo jugu o kɔnɔ wa u ka munumunu salo bɛɛ lajɛlen senfɛ u bɛ taa bɔ terisiw dɔ olu kan u bɛ olu minɛ o munumunu salo kelenw senfɛ u bɛ taa bɔ terisiw ka kɛlɛkɛminɛn dɔ dogolenw kan u bɛ olu minɛ an k'a dɔn k'a fɔ mali sɔrɔsiw kɔni ka wulikajɔ a bonyalen bɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati laban o la Serma kɔni kan o cilen kɔ ka o yɛrɛkɛ ka terrorists ka u gɛn ka bɔ o kɔnɔ k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen ni ka o cɛ mali sɔrɔdasiw bɛ ka munumunu salo kɛ ni sanfɛ kɛlɛkɛcɛw ye nin kungo jugu ale sanfɛ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen wa u ka munumunu salo o bonyalen bɛ fana min ye mali ani niger dancɛ o ye o kɔni u bɛ ka munumunu salo caman kɛ o la wa o munumunu salo senfɛ kunnafoni b'a jira k'a fɔ kuma bɛɛ lajɛlen na u bɛ kɛlɛkɛcɛw ka olu jigin kungo kɔnɔ kɛlɛkɛcɛw u bɛ olu parachuté ka jigin cogo min na u bɛ kɛlɛkɛminɛnw ka o parachuté ka jigin o cogoya kelen ye o de la sabula o kalikan de ye k'a fɔ tɛmɛsira bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ tunu terrorisiw o la ka terrorisiw kɔ o koro ni ka sɔrɔ ka fɛrɛ o kɛlɛli o ma dɔ tɛ se ka don dɔ tɛ se ka bɔ mun bɛ anw ka jamana kɔnɔ u bɛ se ka fɛrɛ olu kɛlɛli o ma cogoya min na n kɔni ye sanfɛ kɛlɛ ye o cayalen bɛ anw ka jamana sɔrɔsiw fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ nin waati labanw na ni o ye opération aérienne ye an ka opération aérienne ninnu fana olu kɔni senfɛ Mali sɔrɔdasiw ye sebaaya camanba ta jugu kan ni ka tila ka kɛlɛ ɲɛ tunun jugu la jugu yɛrɛ t'a dɔn u bɛ taa taasira min fɛ u bɛ na nasira min fɛ sabula Mali sɔrɔdasiw bɛ ka sira bɛɛ lajɛlen tigɛ u la u mana dogo yɔrɔ o yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ anw ka sɔrɔdasiw bɛ taa bɔ u kan o yɔrɔ o la wa u ka kɛlɛkɛminɛn jugu min tun bɛ u bolo olu tun bɛ ka o don dingɛ o dingɛ kɔnɔ mali sɔrɔsiw donna u nɔfɛ a dingɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni ka bɔ ni u ka kɛlɛkɛminɛn jugu olu ye ni aw mako bɛ an ka kunnafoni tɔw la a bɛ aw sɔrɔ an ka chaîne youtube sanfɛ ni o ye sika info ye walima an ka whatsapp groupe ni o ye sympathisant sika info international ye an bɛ hakɛtuma ɲini kɛ aw fɛ sabula mura bɛ k'an sɛgɛn bi kosɛbɛ kosɛbɛ an ka bi walawale kun sinsinlen min kan o de ye nin ye aw k'an bɛn waati wɛrɛ